Dhá áis athá ana-luachmhar, dar liom, agus a mholfainnse d'aon scríbhneoir a úsáid agus iad i mbun oibre ná an taithí saoil athá agat féin mar aon le taighde. Anois, tabharfaidh mé daoibh roinnt samplaí den tslí inar dh'úsáid mise an dá ghné sin agus mé ag obair ar an leabhar do dhéagóirí óga, Fóir Orm, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Baineann an scéal so le buachaill athá a dul ar thuras scoile, ach a dtiteann an t-eitleán ar a bhfuil sé i bhfarraige i lár stoirme, agus caithtear i dtír é ar oileán tréigthe, áit a mbíonn air maireachtaint sa bhfiántas go dtí go n-aimsítear é. Anois, is as leithinis Ghaeltacht na Rinne dom féin, agus chaith mé mórchuid de m'óige ag imirt, a snámh agus a taiscéalaíocht ar na tránna iomadúla athá sa cheantar. Ach ar ndú níor leor é sin amháin. Mar sin, an taighde. Bhuel, chuir mé romham fíorscéalta agus scéalta ficsin a léamh fé dhaoine a mhair sa bhfiántas agus na fadhbanna a bhí le sárú acu go dtí gur aimsíodh iad. Nuair a bheartaigh mé an scéal a lonnú ar oileán, Bhuel, bhí mé ábalta mioneolas a dh'fhoghlaim mé féin i rith mo shaoil a úsáid chun sonraí inchreidte a neadú sa scéal. Sampla é sin den scríbhneoir a tarraingt ar thaithí phearsanta. Maidir le carachtar eile sa scéal, is é sin Smuilcín an Róin. Bhuel, an áit ar tugadh an carachtar san ar an saol ná, lá amháin agus mé tosnaithe ag obair ar an scéal, bhí mé thíos ar an tráigh is giorra dhúinn anso, Agus chonaic mé tonnta beaga aite sa ghaineamh a bhí déanta aige rud éigint, agus ansan bhí creatalach éisc a bhí coganta fágtha ansan, caite ann in aice leotha. Ach thuig mé tar éis tamaill gur lapaí róin a dhein na marcanna, agus ansan chuir sé sin im cheann go gcuirfinn rón dtí an oileán mar chomhluadar agus mar chara do Eoin, an príomhcharachtar. Ach bhí fadhb agam, mar ní raibh mórán eolais agam ar rónta. Mar sin, bhí orm dul i mbun taighde. Ar dtús, chuaigh mé chun cainte le hiascairí áitiúla agus thugadar san a lán eolais fiúntach dom. Mar shampla, is crá croí d'iascairí iad rónta mar itheann siad an t-iasc go léir as na líonta. Agus uaireanta, ó am go ham, teigheann siad féin in achrann ins na líonta, rud a thugann a mbás go minic. Ach bhí an t-eolas san ana-úsáideach. dom agus mar sin bheartaigh mé smuilcín an róin a chur i dtreo Eoin, agus é in achrann i líon. Ansan chuaigh mé mbun taighde ar líne, a lorg breis eolais. Léigh mé gach aon rud go bhfaighinn teacht air mar gheall ar rónta. Sampla amháin den eolas a fuair mé ná go bhfuil rónta sár-chliste agus gur féidir leo aithris a dhéanamh ar fhuaimeanna agus ar gheáitsíochtaí a mhúintear dóibh, Agus gan aon amhras, ba mhór ar fad an chabhair dom é sin agus an scéal á scríobh agam. Id' scríbhneoir duit, bíonn tú i gcónaí ag tabhairt rudaí fé ndeara chomh maith. Anois, bhí mé tosnaithe ag obair ar an scéal so an uair dheirneach a chuaigh mé ar thuras eitleáin, agus bhí mé ag tabhairt fé ndeara go cúramach gach aon rud a bhí ag baint leis an seomra imeachta, na geataí slándála, na treoracha agus an chomhairle a thugtar ar bord eitleáin maidir le cad a bheadh le déanamh i gcás práinne agus mar sin de agus bhí sé sin go léir go soiléir im' chuimhne agus mé ag cur síos ar an gcuid sin den scéal. Ach, buíochas le Dia, ná raibh mé riamh ar bord eitleáin a thit i bhfarraige, dá bhrí sin ní bhfaighinn cur síos a dhéanamh as mo thaithí fhéin ar an gcuid sin den scéal. Mar sin, an taighde aríst. Bhuel, labhair mé le mo dheirfiúr mar gheall ar thuras eitileáin a thug sí féin le linn stoirme agus chuir sí síos dom ar eagla agus ar iompar na bpaisinéirí a bhí ar bord agus chabhraigh sé sin go mór liom an t-atmaisféar scanrúil agus sceimhlithe a chruthú sa scéal le linn práinne. Roinnt samplaí de mo thaithí as m'óige a chuir mé isteach sa scéal ná go raibh mé féin i mo bhall des na Gasóga, Am, go mbímis i gcónaí ag lorg rudaí a bhíodh caite isteach ar na tránna tar éis stoirme, go mbímis ag dreapadh na gcarraigreacha agus sinn de shíor ag faire ar an taoide, gur sciob an taoide liathróid amach chun siúil orm uair amháin agus gur shnámh mé amach ina diaidh, díreach mar a dhein Eoin sa scéal. Am, agus an tslí inar éirigh le hEoin tine a lasadh ar deireadh, bhuel, d'fhoghlaim mise an scil sin díreach mar a d'fhoghlaim Eoin í. Ach thar n-ais dtí an taighde. Bhí orm a lán éanacha mara a chur sa scéal anois, mar shampla, agus ní raibh an mioneolas agam chun go bhfaighinn cur síos inchreidte a dhéanamh orthu. Ach tá an t-ádh liom go bhfuil ana-spéis ag m'fhear céile i gcúrsaí dúlra agus fuair mé go leor eolais uaidh. Chomh maith leis sin chuardaigh mé i leabhair agus ar líne agus bhí orm a chinntiú go raibh mé dírithe ní amháin ar éin Éireannacha ach ar an am áirithe den mbliain, conas agus dén áit a neadaíonn siad, dé méid ubh a bheireann na saghasanna éagsúla agus mar sin de. Bheadh sé sin ana-thábhachtach chun craiceann na fírinne a chur ar scéal, mionsonraí mar sin, a bheith ceart. Chuir mé beacha sa scéal. Bhuel, is beachaire é mo chéile, mar sin, arís, bhí foinse taighde in aice láimhe agam. Ach fiú ann muna mbeadh san fhéin, bheadh go leor le haimsiú i leabhar agus ar líne, dar ndóigh. Tuigimid go léir gur iontach ar fad an áis an t-idirlíon, má húsáidimid go cúramach agus go ciallmhar é. Agus ar deireadh thiar, is dócha, an taighde is tábhachtaí ar fad dá leithéid seo de scéal, ná labhairt leis an aoisghrúpa ar a bhfuil sé dírithe. Chuir mé amach dréachtanna den scéal, maraon le ceistneoir, go dtí léitheoirí óga agus thugadar san eolas agus aischothú dom a bhí ana-chabhrach ar fad ar fad. Anois, bheadh go leor eile le rá is dócha mar gheall ar an taighde agus an taithí phearsanta a shníomh tríd do chuid oibre, ach tá coinne agam go dtugann an méid beag sin athá ráite agam maidir le mo thaithí scríbhneoireachta fhéin cabhair bheag éigin díbh agus sibh fhéin i mbun oibre. Mar sin, Go n-éirí go geal libh!